In sas ùrtimas chidas sos carabineris de su Cumandu Pruvinciale de Nùgoro ant fatu controllos in bed and breakfast e afita aposentos in s'àmbitu de un'operatzione contra s'abusivismu in su territòriu de cumpetèntzia. Sos militares dae setantanoe istatziones ant compudadu duchentos trintotto atividades, de custas trinta sunt risurtadas irregulares, ponende contravintziones pro trechentasessanta miza euro. Su Cumandu Provinciale de sos Carabineris sutalìniat chi in sos ùrtimos annos in sa provìntzia sunt essias a campu unu pore de atividades che a bed and breakfast, domos, residèntzias, aposentos de afitare chi non b'intran a nudda chin sos albergos. Sos istùdios de setore ant postu in craru chi s'abusivismu est creschende die pro die e cajonat problemas che a sa mancàntzia de sa tutela de sos traballadores in matèria fiscale, sanitària e de pùblica securesa. In prus, dae prima die de agustu est in vigèntzia sa lege regionale chi regulat su setore. Sos carabineris in s'interi de custa operatzione ana denuntziadu ùndichi gestores a sa Procura de sa Repùblica ca no ana comunicadu sas generalidades de sos òspites a sas autoridades, impedinde de aberguare sa presèntzia mescamente de istranzos in provìncia. Una delegatzione ufitziale de Lìberu dae eris est in Catalogna, in sa tzitade de Bartzellona, a sustènnere su referèndum pro s'indipendèntzia dae s'Ispagna, chi s'at a dèpere fàghere sa prima die de Santu Gabine. Sos tzitadinos ant a dèpere nàrrere si chèrene fravicare una repùblica catalana indipendente. Lìberu sutalìniat chi s'Istadu ispagnolu at decraradu illegale su referendum e pro cussu mizas de agentes sunt chircande in cada manera de l'impedire. Su cumportamentu de s'Ispagna contra a custu protzessu democràticu dat a bìere cantu est totalitària e contra a sa libertade democràtica, iscrivet Lìberu. At acumpanzadu una campagna in favore de s'Ispagna chin operatziones de politzia contra a su guvernu catalanu, sos partios, sos assòtzios indipendentistas, arrestande sèichi membros de su guvernu e de s'amministratzione, secuestrande deche milliones de ischedas eletorales e papireddos, compudande istamperias, ufìtzios regionales, sedes de partios, assòtzios, butecas e domos de tzitadinos lìberos. Biende custas fainas contra sa democratzia Lìberu est a costazu de su pòpulu catalanu chentza duda peruna. Sa delegatzione at a bizilare supra sas votatziones e at a testimoniare totu a su pòpulu sardu, mustrande a su pòpulu catalanu e a sa Repùblica de Catalogna chi est naschinde unu sinzu craru de solidariedade internatzionalista. Oje in Nùgoro est sa notte dei ricercatori, una bella faina promovia dae sa Commissione Europea pro fàghere adobiare chircadores e tzitadinos e che fàghere essire s'iscièntzia dae sos santuàrios ube su prus de sas bortas l'aggorran e fàghere cumprèndere s'importàntzia de sa chirca pro totu sos setores de sa sotziedade. In Nùgoro a coordinare sas atividades e a maniadas in s'Exme e Prata Mameli est su Centru Europe Direct de su Comune. Custu manzanu totu sas atividades fini dedicadas a sos istudentes. Ma fintzas a de note mannu chircadores, archeòlogos, programmadores, artesanos, professores, dutores e astrònomos an a èssere a disponimentu chin fainas dedicadas a sa chirca, a sa connoschèntzia e a sa cultura iscientìfica. Pro Nùgoro sa Note de sos Chircadores cust'annu at unu significadu particulare. Sa tzitade est candidada a Capitale italiana de sa cultura duamize binti e duncas oje est un'àtera ocasione pro mustrare ite podet fàchere Nùgoro in campu iscientìficu e tecnològicu. Duos esèmpios, su simuladore mèdicu Simannu de s'Ailun e su progetu Make in Nuoro, unu laboratòriu dedicadu a sas tecnologias prus modernas. S'Exme at ospitadu peri unu cunvegnu pro sa Festa Europea de sa Limbas ube ana faeddadu de su sardu, limba de Europa. Pro finantziare unos cantos traballos istruturales Abbanoa at in ànimu de fàghere unu prèstidu obligatzionàriu pro sos primos ses meses de su duamìgia degheoto chircande in su mercadu su dinare netzessàriu. Si faeddat de chentotanta milliones de euro e non sunt mancadas sas polèmicas polìticas chi como aprodant in Cussìgiu regionale. A pedire craresa est unu grupu de cussizeri de centru-sinistra chi an presentau un'interrogatzioni a su presidente de sa Regione Pìgliaru e a s'assessore regionale a sos Traballos Pùblicos Edoardo Balzarini. Su primu firmatàriu est Roberto Deriu de su PD chi in sas dies coladas at decrarau chi s'àmbitu ìdricu ùnicu est falliu e Abbanoa si che depet ismantellare pro frabicare àmbitos otimales. Sos cussizzeris regionales pedin si est a beru chi Abbanoa at cumintzau sas proceduras pro unu prèstidu obligatzionàriu e in cale sede l'ana detzisu. In prus cheren ischire ite b'at de bìere s'ente de guvernu de s'àmbitu de sa Sardigna e si sa dirigèntzia de Abbanoa at informau sa Giunta regionale. S'interrogatzione pedit puru si est bera sa detzisione de su prèstidu comente est possìbile cunforma a s'artìculu ses de s'Istatutu de Abbanoa chi previdit chi sa sotziedade apat unu capitale totu pùblicu. Su Cussìgiu regionale depet apretare s'aprovatzione de sa preferèntzia dòpia de gènere, a lu pedire oje sos cussìgeris regionales de Campu Progressista Anna Maria Busia e Francesco Agus, presidente de sa Commissione Autonomia. Eris sa Commissione a magioràntzia, francu duos cussìgeris de su Psd'Az, at botadu in favore, nat Agus, e duncas paret chi non b'apat prus impegos pro aprovare in presse su provedimentu. Sa proposta nostra est chi su testu arribet in Àula dereta a pustis de sa riforma de sa rete ospedaliera. Non cherimus chi, intre lege urbanìstica e manovra finantziària, sa norma s'arenet, ma su presidente Ganau nos at garantiu chi s'at a fàghere. Su dibàtidu de eris in Commissione nos dat isperas bonas, at nau sa cussizera Busia, chi est sa prima firmatària de sa proposta de lege Supra sa preferèntzia dòpia de gènere, sas cosas parent mudadas ma nois amus a bizilare ca calicunu podet semper ispedire su votu segretu. Ma sos chi sun mandande a dae innantis custa batalla pro sa preferèntzia dòpia de gènere an a sichire a pretare e an a andare a dae innantis peri sos ricursos presentados dae unu grupu de abocados casteddajos.